igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu ndewo nụ unu ma onye unu anụ olu ya ugbu a maazị Ernest oyi ụzọ achọrọ m ka anyị na-agakwa n'iru maka nkụzi anyị maka nkụzi anyị ihe anyị chọrọ ka ụmụaka anyị nwee ike ịmata tata bụ gbasara akụkụ ahụ mmadụ maka ọ dị mkpa nwatakịrị na-agagharị ọbụna ọmaodo akụkụ ahụ ya dịka otu o si wee dị na bekee otu otu o si wee dị n'igbo a kụ ụ kụ ụ akụkụ a hụ ụ ahụ mụ mụ a dụ ụ mmadụ akụkụ ahụ mmadụ bekee a na-akpọ ya parts of human body ya bụ ihe anyị were tata a bịa n'igbo n'otu e si wee dee ya n'igbo dee bekee a bịa n'igbo nke mbụ bụ gịnị isi isi i isi dịka ọ bụrụ na nwa gị na-agụ abịịdịị igbo n'akwụkwọ a ọ ga-enyere ya aka ọ bụrụ na ọ mụta abịịdịị igbo ị ma na ọ ga-enyere ya aka o nwee ike ịma ịgụpụta ịgụpụta okwu igbo kpọkọọ ya mkpọkọ bụ pronunciation o nwee ike ime gịnị ịkpọkọ ya ọfụma dịka otu okwu igbo si wee dị isi i isi nke abụọ bụ gịnị ntutu ntu u tu u ntutu bekee na-akpọ ya gịnị hair isi ka a na-akpọ head e wee anya a nyị a anya eyes na bekee e wee imi imi i imi bụ gịnị nose na bekee a bịa wekwa aka a aka anyị ncha ma na aka bụ gịnị hand anyị wee ọnụ ọnụ ụ ọnụ mouth ka bekee na-akpọ ya anyị wee ire nke bụ tongue n'okwu bekee wee eze eze eze nke bekee na-akpọ teeth anyị wee mkpịsị aka mkpịsị ị mkpịsị aka aka aka bekee na-akpọ ya gịnị finger anyị wee afọ afọ bụ stomach na bekee wee ntị ntị i ntị bekee na-akpọ ya gịnị ear anyị wee mkpụrụ aya mkpụrụ mkpụrụ anyị aya mkpụrụ aya mkpụrụ aya ka bekee na-akpọ gịnị eyeball anyị wee ụkwụ bekee na-akpọ ya gịnị legs anyị wee nti achọrọ m ka ị gee ntị ọfụma nti ka bekee na-akpọ cheek nke a bụ gịnị nti i cheta na anyị nwere i i na ị na-agụ abịdịị igbo nke a bụ nti nke a bụ ntị biko achọrọ m ka ị nwee ike ịkụziri nwa gị nke ọma anyị bịa wee mkpụrụ ụkwụ mkpụrụ ụkwụ ka bekee na-akpọ toes wee mbọ aka fingernail weekwa mbọ ụkwụ mbọ ụkwụ bụ gịnị toes nail anyị bịa wee ikpere ikpere ka bekee na-akpọ kneel iri na itoolu anyị wee obi ihe anyị na-akpọ ihe bekee na-akpọ obi bụ gịnị chest obi nke iri abụọ anyị bịa wee akpa mamịrị akpa mamịrị ka ị na-ege ntị ọfụma bekee na-akpọ ya bladder akpa mamịrị abịa wee nku aya nku aya ka bekee na-akpọ eyebrow eyebrow abịa wee ajị aya ajị aya bekee na-akpọ ya eyelashes eyelashes abịa wee imi ime imi ime imi bekee na-akpọ ya nostril abịa wee iri abụọ na anọ nke iri abụọ na anọ mkpa avụ mkpa avụ ka bekee na-akpọ armpit armpit udu ntị bekee na-akpọ ya eardrum eardrum abịawe ọkpụkpụ ọkpụkpụ ọkpụkpụ bekee na-akpọ ya bone biko igbo ndị ọma na-ege ntị achọrọ m ka anyị jiri nwayọọ nwayọọ wee na-aga n'iru eji nwayọọ were aracha ofe dị ọkụ biko anyị chọrọ ka anyị na-enebe okwu ala anya ka ụmụaka anyị nwee ike ịdị na-amụta maka na akwa ọkụkọ tiwe akị ihere eme nkume if egg break kernel stone becomes ashamed biko anyị chọrọ ka uche anyị dị na ya nwantịntị oge anyị ga-abatakwa na-aga n'iru udo dịrị unu